D'eisigh tuismitheoirí chun scoth. Rud anseo. Dún ag a labhartar sé fhéin, na? Níl mé cinnte. Right, bhuel lean ar aghaidh go dtí go bhfuil an mbeart dúnta. Níl a saghas, níl mise i gceannas ar sin. Now, tá mise i gceannas ar club i mBré darb ainm Good Crack agus tá córas againn ansin, tosaíonn muid nuair a chuireann muid fáilte roimh fuirseoir,

iad féin a léiriú. Nó bhí mé ag smaoineamh orm féin agus an saghas téarmaíochta atá ag dul liomsa agus you know Mister, Sir, you know Dad, Deartháir, rudaí mar sin. Agus dá mbeadh an rogha agam anois, rinne mé anailís orm féin, tá mé daichead a hocht, tá ceathrar páiste agam, bíonn an-chuid strus orm an chuid is mó den am agus you know de bharr an strus bíonn

An plean a bhí acu go mbeidh Muineachán páirt den UK ach sa deireadh d'fhág siad amuigh fós. Agus níl a fhios agam ar chuala tú ach bhí an British Empire ag iarraidh gach rud. Ach. Ní raibh Muineachán ag teastáil ar bith. Tá Muineachán go dona ar fad. Nuair a bhí mise níos óige, chuaigh mé, chuaigh muid, ar ár laethanta saoire.

daoine ag iarraidh féachaint orthu gach lá eile den bhliain, mar tá mise traochta in aon lá amháin ach scriosfar é, so mo leisce. Oh well. Agus ar ndóigh, tá muid ar fad ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge, nach bhfuil? Tá sé go bhfuil mo Bluetooth níl mé ag textáil an seola fucking shite gigs. Scriosta ag seo. Seachtain na Gaeilge ar ndóigh agus éinne anseo, an bhfuil cairde agaibh nach bhfuil Gaeilge acu? An bhfuil siad ag déanamh iarracht, wú yeah, cairde, Béarla, tá sé ceart go leor bheith cairdiúil le Béarlóirí, maith sibh, maith sibh, is spás sábháilte é seo. An mbíonn sibh ag déanamh iarracht Gaeilge a labhairt leo ag an am seo den bhliain? Yeah, bíonn, maith sibh, ba chóir, ba chóir. Agus is, bíonn mise ag míniú san oifig, you know, seachtain, seacht lá, sin uimhir a seacht, déanann sé ciall. Ansin deireann siad, oh, Seachtain na Gaeilge! No, bhuel, tá an-chuid rialacha ag baint leis an nGaeilge chomh maith agus is eisceacht í sin í, is eisceacht, tá an-chuid eisceachtaí, eisceacht, eisceacht. Ach cé nach lá oifigiúil é, luaigh Síomha ansin cad atá ar siúl faoi Kate, bhfuil éinne eile iomlán gafa leis an scéal seo?

William, ag, I don't know, tá na focail ag Bláithín, ag déanamh rudaí le, leis an bean eile seo nach Kate í, ok, agus tá sé seo ag dul ar aghaidh ar feadh tamall. Agus an t-ainm atá uirthi ná, fan soicind, Rose Lady, Lady, it's not Chumbawamba, bhí mé ag aimsiú, Cham, Cham, má, má dheirtear mar a litrítear é, it's, Chairman delay, chairman delay, so delay, chairman atá déanach, chairman delay, but deireann siad chumley, so má fuckin chloisimse éinne eile ó Shasana ag rá I just don't know how that means Siobhán uair amháin eile! Ar aon nós.

Tá agus tá mé sé tá mé sé ag obair in oifig. Ooh. Tá corporate core ar ais. Léigh mé sin inné agus ba tá mé cool. Tá mé ag obair in oifig i gcomhlacht Meiriceánach. Ooh meascadh meascán ansin meascán ansin ok. Níl mé ag iarraidh na Meiriceánaigh a cháineadh ach tá siad difriúil, tá cultúr éagsúil go háirithe ag baint leis an leis an obair. Ar chuala sibh éinne ag rá seo in áit oibre riamh roimhe, ó, is clann muid anseo. Beo! Ok, ní thaitníonn sé sin le daoine. Cén fáth nach dtaitníonn sé sin libh mar ráiteas? Níl sé fíor. Oh, inis dom, cén fáth nach bhfuil sé fíor? Cén fáth nach... I don't know, just me being sincere, a bheith. Tá sé fíor, mar má bhuailfeadh tú le éinne ó mo chlann, níl bealach go gcaithfeadh tú naoi uair a chloig in aghaidh an lae leo, cuma cé mhéid airgid a bhí i gceist. So níl sé deas an chomparáid sin a dhéanamh le na daoine áille a mbíonn mé ag obair leo, nó na jeans a fuair mé in áit eile.

Ach ní fheicim é mar sin. An fadhb is mó atá agam ná ba mhaith le gach duine sex a fháil liomsa. Ní inniu ná amárach, ach ultimately. Beidh gach fear, bean agus na non-binaries ag iarraidh. Ach is é mo sexual fantasy ná love a dhéanamh le bean atá ag súil. Bhí mé ag iarraidh understand cén fáth. Is dóigh liom gur maith liom plenty of company. agus bainne. No, is, is, is, is fadhb é an, an cuma atá orm. Um, mar, um, mar, like, um, my, my, my neck, my, my muinéal, um, Níl sé supposed to críochnú ag pointe moite. Uair amháin eile, the Johnson Cast. I rith na paindéime chomh maith agus mé faoi ghlas le mo pháistí go léir tháinig tuiscint, féinthuiscint orm. Thuig mé go raibh sé ceart agam vasectomy a fháil 15 bliana ó shin but tá sé ródhéanach anois so bhí mé ag déanamh smaoineamh ar leaids óga agus you know saghas tacú leo siúd you know faoin téama sin so bhí mé ag cothú app Agus táimid ag dul leis an teideal Snipchat, tá muid ag dul ag glaoch air. Now, tá níos mó leis an routine sin but caithfidh mé é a ghearradh siar mar you know tá níos mó le déanamh. So, so ar scoil chomh maith um an tseachtain seo bhí, bhí, bhí amchlár mór um mar gur Seachtain na Gaeilge agus uh chuaigh, chuaigh nóta amach uh chuig na tuismitheoirí. Now inné bhí an Lá Glas so tháinig na páistí isteach agus iad gléasta le geansaithe CLG agus hataí agus T-léinte agus chuile shórt. Bhí leaid amháin, leaid bocht, agus caithfidh go raibh míthuiscint ar an tuismitheoir mar tháinig sé isteach clúdaithe ó bhun go barr le cairtchlár athchúrsáilte don lá glas. Cheap mise go raibh sé fucking hilarious but ní aontaíonn sibhse ar chor ar bith! So cá bhfuil muid? Tá muid. Beidh orm agat. An bhfuil éinne i ngrá?

Recently single so just má tá suim ag éinne yeah Woo! yeah yeah oh fear freisin I know ah Tá a fhios agam an chuma atá orm ok eh cuireann sé ionadh ar dhaoine go bhfuil go go mbímse le fir eh go maith go tromán eh cuireann sé cuireann sé ionadh ar dhaoine tá a fhios agam go bhfuil an chuma sin orm

So sin just feilm agam le déanaí so is dócha like you know like you're some gowl like that sin an sin an sin an míniú atá air sin so is dócha go bhfuil an smaoineamh ceart ag muintir Luimnigh you know you know that is is dócha go bhfuil ach cuireann sé míniú iomlán difriúil ar an damhsa úd you know Ballaí Luimnigh bhfuil tú ag iarraidh rince you know.

Bíodh stop, bíodh, bíodh ar, ar, ná, ní anois, níos déanaí, bheadh sé mífhoighdeach, just thanks for the sexy support, thank you. Ach, yeah, no, so bhain mé an-taitneamh as, ach an clár, it's a, clár faisnéise darbh ainm The Irish for Sex, so bhí muid kind of ar thóir na focal uilig i gcomhair kind of gnéas, ach go háirithe mná agus pléisiúr, like pléisiúr mná agus gach rud mar sin, right. Agus an rud ná, so nuair a deirimse like, oh, tá brón orm, you know, bímse ag luí le fir, I'm like, bhí, táim ag smaoineamh ar nuair a dhéanaimse greann trí, trí Ghaeilge, tá sé, you know, tá sé kind of níos deacra a bheith nádúrtha agus a bheith ag kind of, you know, a bheith ag labhairt go nádúrtha faoi na cúrsaí a dheirimse, a bhímse ag labhairt fútha de ghnáth i mBéarla. Now, thosaigh mé amach le, leis an ghreann trí Ghaeilge ar an stáitse seo, le GaelGÁIRÍ. Bualadh bos do GaelGÁIRÍ! Ach, you know, don chuid is mó kind of tá orm kind of tiontú go Béarla because níl, níl na. That's all, but it's more than a joke. Téann fear isteach ag an dochtúir agus deir an dochtúir leis, A dhuine, tá ort deireadh a chur leis an féintruailliú sin. Deir an fear, Cén fáth? Deir an dochtúir, ionas gur féidir liom tú a iniúchadh. Leon, OK. Cén dirty fucker a thabharfadh a thoil dom? Right, OK. Cén Ghaeilge atá ar an bhfocal clitoris? Sin an slí ceart é a rá, nach ea, a chailíní? Clitoris, nach ea? Ní cuimhin liom anois, ach bhí sé ar bharr mo theanga aréir. Is é deachasóir mise anois, tá sé sin lofa. Right. Gaeilge cunt sin an joke. Sin an joke. Shite. Cad is féidir leat feiscint le spéaclaí briste? Feiceáil. Ó, is breá liom an ceann seo. D'inis cara liom an joke seo dom i 1996, raight, mar tá mise an-fhuckin' sean ar fad, raight. Cad tá bándearg agus crua ar maidin? Páipéar a hAon sa Mhatamaitic. Cé a scríobh an joke sin? Sin a rabhas. Fair play duit. Right. OK. Agus an dara leagan. Cad tá bándearg agus crua ar maidin? Is cinnte nach bhfuil bod an Gaeilge chun ar aon nós. Thug mé an iomarca eolais daoibh níos luaithe. Right. Céard iad na buntáistí a bheith ins na caogaidí? Agus tá an liosta ar an dtaobh eile. Níl aon rud ar an liosta. Aontaím leat, tá mé beagnach ann mé féin. Cá dtéann bus briste? Go dtí an bhuspidéal agus sin an ceann deireanach atá agam, mar bualadh bos do gach duine. Cén t-aisteoir ó Love Actually is fearr le muintir na Gaeltachta?